nke onye chiri Nazareth ọ bụrụ na ị bụ onye ga-abụ ma ọ bụ na iso na ndị na-edu na-edu nwa ha amụrụ ọfụ na-ekujere pastọ ka o bie o bie ya aka ka ọ gọzie ya ma ọ bụ na nwunye gị dị ime ịkpọrọ ya ka ije ka fada metụ afọ ime ya aka bisi ya isi na aka ngọzi ma ọ bụ na ịbụ nwaanyị ị sị ka ije ka ị meetie pastọ ka o bisa afọ ime nwa gị nwere ọ n'afọ aka mara amara na ife ndị a niile ị na-afụ na pastọ niile ndị ị na-afụ bụ ndị gwachara ọgwụ ya na-anarụ ndị mmadụ ife ha nwere na ịfụ na ha na-ashine na ihe a bụ bụ onyinye ụmụazị ahụ amụrụ ọfụ na nwa nọ n'afọ ka ha ji wee na-ashine na ife niile a a na-eme nke ha ha ga-ata afụfụ ya mana ị ga-echewe mgbe ha tara afụfụ ya a sị na onye na-enyere onwe ya aka ka chukwu na-enyere aka ka ị na-anụ olu m taa achọrọ m ka ịtụsasị ozi a ka ndị amarọ maka ihe a marụ ka unu mata na ife a na-emezi na even na ọtụtụ ndị Reverend Fathers na-emekwuzi ya na-eji akwụtazi ọgwụ wee na-anarụ ndị mmadụ akara aka ha their luck wee na-ashine ụmụazị dụ n'afọ nwa dụ n'afọ maọbụ ụmụazị na amụrụ ọfụ ha ewerụ their shine wee shine werụ their luck ife ọma ha wee narụ ha na onye ka ọ ga-abụ onye mụchazie nwa 20 years nwa ya na-agba ị fụ obere nwa nwa nọ 15 years 14 years ọ na-agba ashawo ị fụ nwoke nọ 14 years ọ na-achọ ebe ọ ya-agwọ ọgwụ maọbụ ọ na-ezu oshi ị na-asị na nwa gị na ịmakwa onye mere nwa gị mana ichefuo mgbe ị na-ebu ibu afọ ime ejegheri na nke pastors na-ejegheri na nke fathers ị na-eje ka ebisa ya aka ngọzi i ruo a narụ gị luck nwa gị ji wee bịa ụwa ife na-eme n'ụwa a ife ị marọ karị gị ka ị na-anụ olu m na-atụsazi ya ka ndị ọzọ na-ama- na-aghọta ihe a m na-akọwa na ife na-emezi na-adị egwu ọtụtụ ewerugwo ebe ha na-eme ka eje nata ngọzi were were wee lapụrụ wee were onyinye ha- onyinye nwa ha ji wee bịa ụwa lapụrụ ndị ndị ndị osichiegbu a wee jide ụmụazị mmadụ na aha nne igbo ahụ ibiri ibi ịmụzịa nwa ụfọdụ mụzịa nwa nwa anwụọ anwụọ ụfọdụ enwe miscarriage and nwa ọkụcha ha ga-esi wee jite ihe mere ha ife anyị eme achọ na-ezi ya na o nwere onye na-achụkwa ha mana ọ pastọ ijeru ije na nke ya mana ọ Reverend Father bisara nwa gị aka ma ọ bisara afọ ime nwunye gị aka na ị na-achọ ngọzi ị chefuo na o nwere mmụọ so gị wee bịa ụwa ọ njegheri ahụ unu na-ejegheri mere afụfụ ji wee ka na ezinụlọ ọbụla ebe chukwu na na-achọ ihe na-eme unu mana ọ bụ unu na-eme ife na-eme unu ife a na-agwa unu kemgbe sị unu na onye amaghị gị o nwere ife ọ ga-emenwu gị ma still unu aghọtabeghị okwu ịdị ime nwunye gị dị ime ọ na-ejegheri ị gba ya nkịtị ọ na-eje ebe a ya-ekpere ya ekpere na ọ ndị pastọ na-enye nwa a sị na ọ ndị pastọ na-enyezi nwa nwa gị mụọ nwa ipostuo ya na soshal midia unu ama na soshal midia na-abụ ebe ndị ajọ mmadụ ndị witch doctor jụziri na-arụzi mmadụ ipostuo nwa gị na wa shamụrụ ya wuti vidio shamụrụ lọkụ nwa gị ọ bụrụ na iso na ndị na-abụ ịmụọ nwa bụ ipostuo ya online and you are not a spiritual person stop ya ọ bụrụ na ịdịrọ ike na mmụọ wee na-epostu nwa gị picture nwa ọfụụ gị na ịntanetị na soshal midia be very careful maka na ọ bụ nwa a ka ị na-agba ibiribi nwa a ka iwere tụpụrụ ndị ilo tụpụrụ ndị ajọ mmadụ ndị amoosu mmụọ na mmadụ ka ha were nwa gị wee na-agbara iche na mmadụ gba elu kwụsị ụmụ ife ndị a niile unu na-emegheri ka ebie gị aka ebisie gị aka ịmara ife nwoke na-eme na nzuzo ị mara ife ọ na-eme ụka ya na-aga ọ na-eti jizọs ọ maka na a na-eti jizọs na jizọs enwere ike iwere mere ọgwụ ndị mmadụ ji wee na-anwụ aghara aghara kwụsị ị na-eje ụmụ oke njenje ka ị ghara ị na-ebutere ụmụ gị afụfụ eme ịchọba onye na-eme gị mana ọ bụ gị nwa mere ụmụ gị mere na ụmụ gị ada aga n'iru maka na iwerugo lọkụ nwa gị lesi ndị pastọ lesi ndị reverend fada ndị reverend fada na-agwọzi ọgwụ ka ndị mmadụ wee na-abịa na nke ha ka ha wee na-eme mirakụl ka ha wee na-ewu ewu otu ndị pastọ si eme uche unu dị ya ma ndị na-eje egolo ọgwụ na-aṅụ uche unu dị ya ife na-eme n'ụwa a dịzikwa egwu asịkwa nke otu ofozi na ife ọjọọ dịzikwa n'ụwa a kasịkwa nkụ